Chairde Gael ó cheann ceann na tíre. Is cúis mhór áthais, bród agus mórtais agus sonais domsa bheith anseo anocht. Sa chathair is cultúrtha, is deise ar domhan os comhair slua, chomh caoin, chomh séimh, chomh fáiltiúil, chomh gnéasach, chomh tuisceanach, chomh tarraingteach, nó mar a déarfá as Béarla, Hello! Is mise Cillian Ó Braonáin, ach glaonn daoine áirithe Cillian Brennan orm. Yeah, sin mo slave name. Ach, agus, you know, just ba mhaith liom a rá, i dtús báire, ba mhaith liom mo leithscéal a ghabháil mar beidh roinnt mhaith de mo stuif anocht, as Gaeilge, mar faraor géar níl mórán Béarla agam. Dar ndóigh, tá mo couple of words agam. Mar shampla, is féidir liom a rá rudaí cosúil le thank you, goodbye. And can I go to the toilet please? Agus, is maith liom. Agus is maith liom mo Bhéarla a úsáid, mar tá saibhreas ag baint leis. Mar shampla, sampla daoibh, cúpla bliain ó shin bhí mé ag imirt peile ar son foireann Chorcaí agus bhí mé thuas i bPáirc an Chrócaigh agus is cuimhin liom dúirt mé,

Thug mé ainmneacha Béarla do mo pháistí, Daphne agus Rupert. Agus uaireanta, a chairde, nílim ag insint bréaga anois, uaireanta, don chraic, ag an ATM, Béarla. É sin, é sin go léir ráite, ná bí buartha. Ní fundamentalist mé. Ní bhím ag gabháil thart a rá rudaí amaideacha cosúil le Our day will come agus níl mé mar sin. Agus nuair a smaoiním air, d'fhoghlaim mé an chuid is mó de mo chuid Béarla ar scoil. Bhí múinteoir Béarla den chéad scoth ann. Inspioráideach mar mhúinteoir Béarla. Ah, go dtí. Agus mar shampla, is cuimhin liom go maith na scéalta a scríobhamar.

I know, tá sé fós agam, tá sé fós agam, mar bhí an múinteoir thar barr. Bhí sé i gcónaí ag leagadh béime ar na rudaí seo, proverbs agus turns of phrase. Bhí sé an-mhór, saibhreas ag baint leis sin. So d'fhoghlaimíomar seanfhocail cosúil leis seo, if the shoe fits, buy another one, when in Rome, Go to the Coliseum, it's lovely. Agus an ceann ab fhearr liom ná If you're happy and you know it, you really want to show it, you're an American. An Jack the Yank ansin? Sona sásta agus sásta é a thaispeáint, nach ea? Ceart aige, mar. Agus ansin bhí na nathanna cainte againn freisin agus is suntasach an difríocht atá ann idir Gaeilge agus Béarla uaireanta agus an saibhreas agus an fhilíocht a bhaineann leis an Bhéarla. Cuirim i gcás, as Gaeilge deir tú tá ocras orm, you know, ach as Béarla sin, Jesus, I'd eat a scabby baby through the bars of the cot. Saibhreas. Agus as Gaeilge, as Gaeilge, deir tú, Tá Tomás róthapaidh sa charr. Ach as Béarla sin Tommy's stone mad for speed! As Gaeilge, as Gaeilge deir tú Féach ar an gcailín álainn thall ansin. Agus as Béarla sin Jesus I'd make ribbons of your one! Náid a hocht a cúig seacht a trí a cúig Sin an fíor uimhir, fan soicind. Ah, sea. B'aoibhinn liom, b'aoibhinn beatha an scoláire na laethanta sin ar scoil. Agus nuair a bhí mé ar scoil freisin, b'fhéidir an rud is fearr a rinne mé ó thaobh an Bhéarla de ná chuaigh mé go dtí an Bhéarltacht. Ah, laethanta aoibhne na hóige ansin. Cúrsa trí seachtaine agus ranganna Béarla gach maidin. Ansin um thráthnóna d'imir mé cricket agus garden bowls. Agus nuair a smaoiním air, oh, gach oíche bhí na buachaillí agus na cailíní ag siftóil ag an Maypole Dance. Oh, bhí sí iontach. Agus nuair a bhíomar sa Bhéarltacht, bhíomar ag canadh ó dhubh go dubh, ó mhaidin go hoíche, na hamhráin! Oh, is maith is cuimhin liom iad. Ach b'fhéidir an ceann ab fhearr ná an ceann seo.

Ach, sea, an t-amhrán sin, chomh cumhachtach, chomh láidir, buaileann sé tú, corp is anam, téann sé isteach i do chroí, go smior na gcnámh. Anois, na focail, níl cliú agam cad is brí leis na focail. Sea, agus rud eile, ó laethanta na scoile ab ea an scrúdú béil Béarla. Sea, rinne gach duine an scrúdú béil Béarla, nach ndearna? Gheobhaimid Seán na gCuirtíní suas chun scrúdú béil tapaidh Béarla a dhéanamh. Bualadh bos mór do Sheán na gCuirtíní, le do thoil. Seo linn Seán. Ard fhear, ard fhear, ard fhear, maith an fear, maith an fear. Suas ansin. Deas tú a fheiscint arís. Ok. Tá sé sin clúdaithe againn. Ní bheadh Mam sásta, right? Right. Now. Flashback, Tá brón orm má tá aon duine buartha agus neirbhíseach ag féachaint ar Seán. Seo linn. Scrúdú béil Béarla. Fan go bhfeicimid bhfuil na scileanna fós ag Seán. Ok. Réidh? Ok. What is your name? Seán is my name. Very good. An-mhaith. What age are you, Seán?

Ah, fucking hell. Thar barr. Thar barr. Tá mam thuas ansin agus í ag gáire. Thar barr. Thar barr. Is dócha eh, bhí mé fós ar scoil nuair a chuaigh mé go dtí eh, Oireachtas an Bhéarla, eh, Oireachtas an Bhéarla don chéad uair.

Bhuail mé le Uachtarán, le hUachtarán an Oireachtais, sceitimíní orm, go dochreidte. Fadhb amháin though, deir daoine go bhfuil Oireachtas an Bhéarla ag dul in olcas le blianta beaga anuas mar bíonn an dream óg ag gabháil timpeall ag spalpadh Gaeilge. Cloiseann tú gearáin faoi go léir sin. Ach anois, faraor géar, tá laethanta scoile imithe uaim agus ní bhíonn na deiseanna céanna agam chun mo chuid Béarla a chleachtadh agus mar sin bíonn orm féachaint ar an teilifís agus éisteacht leis an raidió agus dar ndóigh, féachaim ar TV Four, sea, ar fheabhas, mar tá na subtitles go léir ann agus chonaic mé scannán iontach ar TV Four le déanaí, an bhfaca sibh White Forty-Seven? Fucking dochreidte, lads, right? Fear, fear ó Chonamara, Béarla, Béarla, Béarla, Béarla, Béarla. Dochreidte. Agus caithfidh mé a rá, is fearr liomsa na scannáin Béarla. Measaim go bhfuil siad níos fearr, roinnt acu. Mar shampla, na scannáin aicsin, faigheann tú ainmneacha iontacha sna scannáin aicsin as Béarla, you know, Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond. Ní bhfaigheann tú é sin sna scannáin as Gaeilge, you know, Máirtín Pheaits William Connolly, like. Níl sé mar an gcéanna. Níl sé chomh cool. Agus nuair a bhím sa charr, bím ag éisteacht le raidió an Bhéarla. Is é an stáisiún is fearr, right, mar seinneann siad an seana-cheol, an seana-cheol traidisiúnta. cosúil le smack my bitch up and fuck the police. Agus luaigh mé níos luaithe mo pháistí, Daphne agus Rupert, agus caithfidh mé a rá, déanaim gach iarracht seodra cultúir agus teanga an Bhéarla a bhreith liom chucu, abair, nó a thabhairt dóibh, agus mar sin bím ag canadh. smack my bitch up agus agus bímid ag bímid ag léamh leabhar Béarla an t-am ar fad agus eh an b'fhéidir an an an tsraith leabhar is fearr ná The Adventures of Spot the Dog. Bran lads, sin Bran. So ach agus mé a léamh faighim amach gur saghas sex god é Spot. Eh like na hainmneacha atá ar na leabhair tá siad Suimiúil. Mar shampla, you know, Bran stays overnight, Bran's box of toys, Bran on the farm, looking after two chicks at the same time, you know, suimiúil. Agus déanaim spórt, spórt an Bhéarla freisin, mar shampla, bím ag imirt spórt an Bhéarla le mo pháistí.

Bhí sé sin ar fheabhas. Agus caithfidh sibh bualadh bos mhór do Sheán freisin agus é ag déanamh na hArdteiste! Right. Tá sé go hiontach. Cé atá ag fanacht ins an óstán? Beirt, níl sé sin rud. Beirt, ins an seo, gach duine ins an beirt seomra sin nocht, ceapaim. Bheadh sleepover an-mhór againn. Ní raibh mise in ann aon óstán a fháil dtí'n seomra sa óstán, so fuair mé an app seo ar mo fón. App, faigheann tú lóistín leis an app seo. Tá sé cosúil le Airbnb ach tá sé go hiomlán saor in aisce. Tinder. So, you know, just níl a fhios agam an t-ádh duine anseo. Bhí, tá sé deacair bheith ar Tinder ins an Oireachtas mar tá aithne agat ar gach duine. Ach tá sé deacair freisin mar is as Cill Chainnigh dom. So, bhí tú ar Tinder Cill Chainnigh, seans ann go meaitseálfá tú le do chol ceathracha. Meaitseáil mé le mo col ceathracha ansin cúpla mí ó shin agus super like sé mé. Ugh! So, blocáil mé é. Agus anois sin mo first cousin once removed. Nó col cuigear! Ok, bhuel ní féidir leo go léir a bheith go hiontach. Ar aon nós, cosúil le mo pháistí. Ar aon nós, an bhfuil sibh réidh don chéad fhuirseoir eile? Ok, so cuirigí fíorchaoin fáilte roimh Eoin P. Ó Murchú!